Daddy G anụnwa ewerugokwa n'ụtụ amụ wee chọọ ịtụgbusi ụmụ nwaanyị chọọchị member. Hei! Ya bụ ife abụrọkwa obere ife pastọ unu na-afụ ebe a bụkwa atasa hei atasa atasa 2026 o nwekwọ ee ụdịka nwaanyị pastọ anụnwa fụrụ hapụ ọkwa ma ndị agadi nwaanyị dị 100 years ma ndị eze adịghọ n'ọnụ ma ndị ala fa yọrọ ayọ ma ndị afọ fa yọrọ ayọ ma ndị nwunye mmadụ ma ụmụ agbọghọbịa ya ee ife pastọ a na-ata a bụ ntariko hei okwu nke a ka a na-akpọ ịla ọhụ dị asọ 2026 o nwekwọ onye pastọ a fụrụ hapụ ọkwa ebe ọbụla ọ fụrụ ọchụ o gwunye amụ na ya ọ bụkwa na ị fụbeghị ya bụ ife onyonyo ị bịakwa ka m gwa gị ebe ị ya-eje fụ ya ọ bụrụkwa na nne gị na-eje ụka pastọ a ma ọ na nwanne gị nwaanyị na-eje ụka pastọ a ma ọ bụ neighbour ma ọ bụ na o nwere onye ị ma na-eje ụka pastọ anụnwa hei ị bịakwa ka ị malụ na ọchụ ya o so n'egwu ọlakarịpụta pastọ anụnwa na ụmụ nwaanyị karịkwara akarị ife pastọ a na-egwunye amụ n'ọchụ pastọ enwerọkwa taste o hei onye afụkwa onye ala ọ ya-atakwa ya o nwekwọ nke ọ fụrụ hapụ e wee na-akọwa na afa ụnọ ụka Daddy G anụnwa bụ All Christian Miracle Ministry nke e jikwanụ oyoyo jizọs wee mara hei nke a bụkwa oyoyo n'ọshụ ụmụ nwaanyị hei unu fụ ka e si aṅụ Daddy G amụ ya ọ kpachapụzie eze ka ewu a kpọrọ ọkụ a na-ekwezi ya oyoyo n'amụ pastọ na-ekwezi ụmụ nwaanyị chọọchị member oyoyo n'ọchụ hei nke bụ na o nwere otu agadi nwaanyị nwa dị ọcha ị fụ nwaanyị anụnwa o buru ibu mana nwaanyị nwere ala ala nwaanyị makwọrọ mma kama na nwaanyị abụrụgokwa ntikọịkọị hei nwaanyị akakwaana nka nwaanyị a na-agwa unu erugokwa 80 years ka pastọ anụnwa jidere wee na-etitọrị ya bụ nwaanyị dịkwa ọcha ọkwa agadi nwaanyị pastọ wee na-apị ya aka n'ala wee na-amị ya ọnụ o nwere nke eze adịghọzi n'ọnụ na-amị ya ọnụ na-apị ya aka n'ala Nwaanyị wee na-enyo amụ pastọ a ka a na-enyo mmiri hei nke a ka a na-asị na ya agadi nwaanyị ahakwa aka nka n'egwu ọ ma agba ị fụ ka agadi nwaanyị a si egbu amụ pastọ a ya hei ya bụ ife abụrọkwa obere ife ọ dụkwa ka agadi nwaanyị a gbalụ first na ya bụ egwu ọlakarịpụta hei ọlakarịkwara ụmụ agbọghọbịa ọkwa ya na pastọ wee na-apịrị ya na-apịrị ya pastọ na-akụ ya aka n'ike ịta ịta nwaanyị a na-eti nwaanyị hei chi m o ọ gịnị na-afịa n'ụnọ ụka nke a bikonu o nwekwara nke nwatakịrị nwaanyị nwa dị oji nke ahụ dịka nwunye mmadụ maka na ala ya adagwo nke a wee bulu amụ pastọ na-enyo iwe m iwe m pastọ wee nọrọ ana nnọọ ị fụrụ ka oti wee gbata ọkpịa ọ bụrụ na m ụfọdụ ntụtụ dugodi anya n'ike ị fụ ka oti gbata ọkpịa nwatakịrị a na-enyo amụ ya na-enyo amụ ya pastọ tịzie eze ka ewu a kpọrọ ọkụ ọ na-aṅụ he ụmụ nwaanyị a na-abịa ụka pastọ amakwa aṅụ amụ o hei onye na-ekuziri fa na-enyo ya na-enyo ya before ị mara ife na-eme foonu fa dapụ foonu pastọ ji eti ife onyonyo pastọ werekwa nnọọ nwayọ dozikwa foonu ya mma mma wee sizie nya bụ nke nwaanyị na ya menatafu nwuoru m ọkụ hei wee si n'azụ na-adụ ya nya nke nwaanyị na-eti anwụọ m pastọ dị asọ holy ghost anointed pastọ mo anọkata pastọ tọnụọ ya missionary journey hey nwatakịrị bunye ọkpa enu pastọ na-agba hey ọ karịkwara akarị mgbe egwu ọlakịrịpụtụ onye nke ọzọkwa pastọ na-agba onye nke ahụ ife pastọ gbara ya bụfu nwuoru m ọkụ hey pastọ na-ebu ya iwe m iwe m iwe m kezi nke ọ gbara aka m dị ọcha o nwerekwa ụdị ka ee style pastọ unu aha alafọ ife ka o dị isi ka m semi final isi ya unu fụrụ ebe o nwekwa ife dị ya ife dị n'isi ya bụ sọ ajị ọhụ ajị ọtụ ịkwọkere kwọ ọlatụ ndị ọla n'iyi yei ka o si atụrụ ụmụ nwaanyị judgment by utu amụ e wee na-akọwarị na ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọ na-ala abụ ndị jere iri oriri dị asọ hei ndị nwere mkpa ndị jee ka pastọ gboolu fa mkpa pastọ wee ruzie na-egbolu fa nke enu arụ ndị jere ka pastọ rụọlụ fa ọrụ mmụọ na onye nwa na-eme fa nke nwa na fa chọrọ ịnụ di na di fa na-eme fa nke nwa na fa chọrọ ya na fa chọrọ nwa na different mkpa pastọ wee were utu amụ wee jide ndị ahịa na-atụ fa gwogwo hei na nke na-ewedu m iwe bụ na oke ibiri oke ibiri a pastọ na-ala mana pastọ na-esefu ife onyonyo fa ka gba nkịtị ị fụrọ nke agadi nwaanyị ahụ o dụrịgharị ka onye buruzie ife onyonyo nwa nya ka ọ dị ya n'aka ka o wee na-ese ama na ochie nọọsụ a ka dadi GO na-atụrụ utu amụ hei ochie nọọsụ a ka dadi GO na-ata ata ata e wee na-akọwa na ka nya bụ ife onyonyo si wee na-efegharị n'ihu akwụkwọ bụ na dadi GO nwa goro fon ọfụụ hei ọ maghị a transfer ife dị na nke a na nke ọfụụ o wee were ya wee jee nye PA ya ka o nyere ya aka ka e werezi ife dị na nke a tinye na nke a amakwa m ebe a si PA ya nwa pịrị aka ya bụ ife wee na-ada na WhatsApp niile dị na fonu pastọ tetekọm tetekọm tetekọm egwu ọlakịrịpụtụ wee na-efegharị ka efesọt hei ebe ụfọdụ na-asị na ọ nwunye pastọ bụ ife fụrụ ya bụ ife onyonyo wee sị ebe di ya enweghị ifere ka o nyere ya aka wee fetaa ya mana ọ dọkwa nke nwunye ya ya-eme nke ahụ maka na ya bụ nwaanyị fetaa ya ifere ya adịkwụrụ ya dịrị ezinụlọ ya ebe ụfọdụ na-asị na ọ pastọ sendịrị ya bụ ife na group WhatsApp ndị chọọchị member ya na o nwere ife onyonyo o sere wee chọọ isendịrị ndị chọọchị na ọ maghazi mgbe aka ya ji wee pịa n'egwu ọlakịrịpụtụ hei wee na-esendịrị ya ndị chọọchị memba mana nke a adịọkwa ka eziokwu maka na ọ bụrụ na pastọ sendịrị ya onye esendị ofu ịbụọ ịtọ ịnọ na ọ ya amazi nọ ife ọ na-esendị ka ogene ebe ụfọdụ na-asị na o nwere ike ọ bụrụ na fonu pastọ mebiri emebi o wejee ya ebe a ya alụ ya ọlụ mana ndị a bụ ndị na-aka ewepụta ife mgbarị ọtọ ndị mmadụ na e nwere ike ịbụ ebe a ka pastọ wee jee ka e je lụọ fon ya ike na fonu daa na n'ihu ya ha afụsịzi ụzọ ha eweta ọkụ o nwezi ka pastọ ya esi wee fichapụ n'ife dị na ya ike otizie ka o jee lụọ ya na ndị ahụ bụ ife wetara ya bụ ife onyonyo n'ihu akwụkwọ hei ebe pastọ mana ụdịka ọlakịrị pụtụ adị na fon ya ọ kahọrọ ya mma na o tufuo ya bụ fonu na o mebie i jezie na telegram na anyị ịmarụ na nne na o so na ya bụ ife onyonyo ọ kachasịkwa na ndị na-eje ụka n'ụlọ ụka pastọ anụnwa hei ọ bụrụkwa na nwanne nwaanyị na-eje ụka ya maọbụ na nwunye na-eje ma ọ bụ na ọyị nwaanyị na-eje onye ọbụla ị ma na-eje ụka pasta ịmalụ na o so na ndị a lala ọchụ dị nsọ n'ụlọ ụka anụnwa a na-akpọ All Christian Miracle Ministry nke e jikwanụ oyoyo Jizọs oyoyo n'ọchụ ụmụ nwaanyị na afa pasta anụnwa bụ Bishọp James Ogbo ụfọdụ na-asị na onye Enugu steeti ụfọdụ na-asị onye Enugu Ezike ebe ụfọdụ na-asị na ya bụ pastọ bụkwa na onye Bende ebe ụfọdụ na-asị na onye Agbọ amakwọ m onye ebe pastọ bụ na ife anyị ma bụ na egwu alakere pụtụ dị nsọ na pastọ ferie ka Efesọs nke bụ na ndị mmadụ na-asị na ya bụ dadi G.O bụ onye amụma dị ike na-ewu ewu nke a bụ onye amụma dị ike n'enu ọchụ ụmụ nwaanyị mma agha dadi G.O na ọ dụkwa ike ma na-ewu ewu ọkwa nke a ka a na-agụ mma agha mma agha ya dị ike mma agha ya dị ike n'enu ọchụ mma agha ya dị ike n'ikpu ụmụ nwaanyị mma agha ya dị ike atasa pastọ mma agha ya dị ike nwerọkwa onye ọ fụrụ hapụ mma agha ya dị ike ma antị kọị kọị mma agha ya dị ike ma agadi nwaanyị mma agha ya dị ike ma ndị 100 years mma agha ya dị ike ụmụ agbọghọbịa mma agha ya dị ike ndị nne nwaanyị pastọ abụkwa atasa 2026 a na-akọwakwa na pastọ emegori celebration 42 years ọ bụ pastọ na ọ bụrọdịrị ife taa na o tegori ọ tụbara ndị otu amụ hei na pastọ abụkwa atatanyaye ọ lana ndị chọọchị memba ya n'ihu laa fa n'azụ kedu ebe ọnụfọhụ wee laa fa ka ọ n'enu baịbụl ka ọ n'enu ọlta ka ebe fọrọ bụ n'enu ceiling bịanụ ka ụnụ fụrụ ka pastọ si atụgharị ukwu ụmụ nwaanyị ebe ọ na ebe okwe ụmụagha pastọ ụnụ adị ike o